Let me just tell you quickly because sindifuna kutaya nthawi yanga. Bakili Muluzi ha, uh, TV Hazel uh, Bello I finished him off. That's why in the morning he said kunena kuti walanda page yanga. But I did a way of cross in the morning. Amene anali pa page anaona eh, napanga mapemphero a- a- anjira ya mtanda in the morning. and then that's when he started changing hey, no i meant kuti timampasa information yolakwika Then, you know what information yake yolakwika mukamve pa page pake mukaone he says ndinampasa information yonena kuti mwanamveka anali minister of, of, of, of finance uh, nthawi imene chanjanjanjan they copy what i wrote okay achina Bakili muluzi eti ndi tamia ja ndi anthu onena kuti eh, their brain ndi yaying'ono kwambiri like ndi brain yoti sina sinapangidwe develop and sinapangidwe develop because they have chosen not to feed the brain the brain grows amalawi

was minister of finance ineyo ndingafune kuti munthu akachite kukuuzani like amalawi ndinu anthu opusa chifukwa chiyani like amalawi ineyo i say kuti "Ah, why are you stupid why are you this ndinu mo timanena ndinu zi momwe tinene ndi zisiru ndinu ziserekwete chifukwa chiyani kapena mumalola kuti anthu azikupanga ntchiti ngati ziserekwete bwanji the information yonena kuti mwanamveka when he was a minister of finance

so i, d- I baited him so nampasa ka, ka, ka nyambo iye uja waipana nyambo ija nilankola nam, tamuda ndampanga cross examine yapa social media Eh, I've, pro- i have put him where i wanted him to be uh, you see It's because he has uh, uh, let me t- give him information on Manamveka, you know, which um, he he might not know uh, koma iyi njofunikira chifukwa kuti ndimafuna kuti ndikutambasulireni and I, i wrote about the minister and all that uh, because oh heartbreak ndayigonjesa Eh, i don't know what these people are talking about bwenzi ndevu zotu bwenzi mutameta kodi what's the problem tametani zanuzo zimene muli nazo ahesta muli nazo ngati muli ndi zinazo zoti mukamete uh, kameteni inuyo ahesta uh, zonde

cha mchombolende de ndimanena kunena kuti the, the mwanamveka ali pa heart ya malis hotel komanso anali pa heart ya msb this is how mwanamveka was pa heart ya msb choyambira nchonena kuti uh, uh, for many years mwanamveka anali ceo wa msb you know anali ceo wa msb mpaka na 2010 information imeneyi mukhoza kukayipeza amalawi uh, ngati mmaziwa research sindingapemphe am- a- a- a- a- ata- a- a- a Tamia Ja kapena a- a- a Hazel Bello kuti apange find out zimene chifukwa kuti sa research i think simbali yawo uh, sangaziziwe kuti angapange bwanji ndi mmene akupangira zinthu zawo now kumene kuja ana- ana- anapangako zake zake zachisawawa mwanamveka kuja

so ngati the secretary to the treasury mwanamveka ndamene amapanga ma decision so ngongole zonse zija the bad debts that he gave ngongole zonse zi- zo- zi- zingongole za actually umbava amene anapanga ifa sizinali ngongole zimene anampasa muli muli he stole mabillion a malawi and who helped him steal those billions is joseph mwanamveka you know so mpaka na 2012 pamene uh, late professor uh, bingu wa mutharika died mwanamveka anali secretary to the treasury so ma decisions amene amachitika o- o- o- obalalika and even when when when when uh, we talk about the bad loans uh, that were going to the Muli brothers uh, ma- anthu a- the problem inali yaja ya ya mwanamveka pamene goodall gondwe a- anali minister of finance and decision yogulisa banki iyi inali munthu amene anali ndi influence yambiri anali mwanamveka he was in the cabinet and i think anali ku trade anali minister of trade sindikumbukira bwinobwino as i said when i'm talking about things i'm not sure i do state koma i think you- anali ku minister of, of trade but he was a go to person and anali kuti amathamanga underground amapusha you know um, you know which comes us to the issue of msb kuti msb inali ndi mabanki i mean inali ndi mas- ma- mabranch uh, uh, dziko lonse from nsanje to chitipa fdh bank inali kabanki ka kanthumba kaya inali banki ya nthumba you know, ndi banki ya nthumba inapeza kuti yagula chibanki chokhazikika ngakhale kuti kunali mavuto koma even chaka chimene chichi anapanga profit ya 300 million mavuto analiko ndithu koma the most viable business pamenepopo between fdh bank ndi msb it was msb nkhani ya fdh bank ndichita kuyipangira tsiku lake ndifotokoze bwinobwino musandisokoneze koma ndimangofuna kungo- kungochosa umbuli wa haswell bell the last point i want to make on haswell bell chimene chavuta chimene anthu simukuziwa nchonena kuti njinga imene tikunena unena kuti uh, number plate yake inayika kuti ndi extrail that was baiting as well because timaika kuti iyeyo apange correct and he corrected ndikubweresanso chinjinga chija apa mufunse kunena kuti njinga imeja ndi yandani so ife ku, ku road traffic atipatsa information haswell bell owns that bike and he owns other njinga zakabaza iye amapanga mabusiness a njinga zakabaza amawapatsa anthu kumago so i've known him name bakili muluzi dr bakili muluzi munthu amene akuyuza zina lanu takupasani information through your people muli ndi information do do something papa acheya do something if you don't ife will act but the tiziwaso kunena kuti acheya muli ndi mashares for that's your name ineyo munthu wamba ngati ineyo alexius kuti munthu aziyuza zina langa alexius kamangira pa facebook ndikumapanga zambimbiri i'll be alarmed and i'll do everything to get hold of him Bakili Muluzi TV mene DPP inawina he came out kumafuna nokuti adye nawo so that's when anazipanga anazituluka muchigoba muja kumapempha kutani ndi munthu wopemphesa kaya akunena kuti ine ndikupemphesa uh, through gofund ine i don't need money from malawians i am asking money for fighting for the malawians on corruption so that's the difference ine as ine moyo wa ineyo ine moyo sorted ineyo moyo sorted and sindimafuna zambiri moyo wanga koma zambirizo ndinazo zokwanira but I, I, I will ask and I will continue asking money because the work that I'm doing ndikupanga ntchito ya inu amalawi I'm fighting for you if you can't see that don't get involved but you can't shame me for asking you to give me money to fight for you ndiye kuti mmutu mwanu simukugwira ntchito ndiye kupepelako kumeneko ndiye uchizeteyo uchisiru umene ukupangisa kunena kuti muzilola mabanki azipanga withdraw 5.5 billion